Mise Máire Ní Ghallachair, Príomhoide Scoil Náisiúnta an Choimín agus le gairid anuas tá an naíonra i ndiaidh bogadh isteach linn agus tá áthas mór orainn go bhfuil siad ar suíomh na scoile anois faoi láthair. Bhog muid ó an seanfhoirgneamh in Ballakerrigan síos anseo go dtí suíomh na scoile i naíonra an Choimín. Táimid ag iarraidh aird a tharraingt ar an nasc láidir atá againn anseo idir an Naíonra, An Coimín agus an Scoil Náisiúnta, An Coimín chomh maith.
Cén dath? Dath dearg. Ceiliúradh ar an maidin seo inniu, athlonnú Naíonra an Choimín. Buntáiste mór do na páistí, do na tuismitheoirí go bhfuil an Naíonra anois lonnaithe istigh i Scoil an Choimín, i foirgneamh úr nua-aimseartha agus áiseanna den chéad scoth ar fáil acu.
Tá mé mar príomh-mhúinteoir anseo i Naíonra an Choimín. Bhí an t-ádh linn go bhfuair muid an seomra breá anseo is go leor spás agus áiseanna anseo taobh istigh agus taobh amuigh. Tchímse mé féin mar mhúinteoir bunscoile istigh sna naíonáin. an buntáiste mór a bhíonn acu teacht ón naíonra tumtha go hiomlán agus trí mheán na Gaeilge agus tig siad isteach anseo agus tá siad breá sócúlach, suáilce ag teacht isteach na scoile agus forbairt mhór á dhéanamh acu ansin ó na naíonáin ar aghaidh.
Táimid ag ceiliúradh Lá Domhanda na Leabhar anseo inniu fosta agus bhí sé iontach deas a feiceáil go bhfuil na páistí gléasta suas in na carachtair is fearr leo. Tá mise gléasta suas mar Bingo. Is mise Harry Potter. Tá mo páistí gléasta suas inniu. Tá Tiernan gléasta suas mar Greg ón Diary of a Wimpy Kid agus tá Fia gléasta suas ó Gabby as Gabby's Dollhouse agus bhí siad ar bís.
Mise gléasta suas mar Gabby agus is maith liom mise a bheith ag súgradh leis na Gabby Cats. Sure an síneadh agam do mhuintir san áitic in am. Bhí sé bhí mo gol thart isteach mar gangster granny. Agus is breá liom mo madra Toto agus bímid ag siúl ar an gcosán buí go minic.
Tháinig cuid de na páistí ó na ard-ranganna isteach agus léigh siad leabhair do na páistí sa naíonra agus bhain siad an-sult as. Bhí am ar dóigh acu.
Anseo sa Ghaeltacht Láir tá na fadhbanna céanna in achan Ghaeltacht agus sin go bhfuil titim ar an daonra agus tá sé deacair na huimhreacha a choinneáil suas le naíonraí a choinneáil foscailte. Ach tá tábhacht ar leith le naíonraí go háirithe i gceantair iargúlta, ceantair Ghaeltachta, agus tá sé ríthábhachtach go gcoinnítear naíonraí mar seo foscailte.
Bíonn deacrachtaí anseo nach bhfuil le feiceáil ins na Gaeltachtaí móra. Tá pobal beag againn agus ansin tá an pobal Gaeilge níos lú arís. Tá muid scoite amach go mór ó na príomh-Ghaeltachtaí. Tá muid cosúil le hoileán anseo sa Ghaeltacht dáiríre. Níl farraige thart orainn ná uisce ach tá an Béarla thart orainn. Bíonn brú millteanach ar an teangaidh anseo leis an Bhéarla agus achan rud mar sin. Tá sé iontach tábhachtach go bhfuil naíonra ins an Ghaeltacht bheag seo. Ba chóir duine ar bith a bheadh ag iarraidh a chuid páistí a dhul chuig naíonra, bíodh siad beirt nó triúr, ba chóir go mbeadh an cead sin acu agus caithfidh na húdaráis, na heagrais seo, a feiceáil go bhfuil saibhreas ag baint le ceantracha beaga ach go gcaithfidh siad ní chóir go mbeadh an t-airgead i gceist ach go gcaithfidh siad tacaíocht a thabhairt d'áiteacha mar seo leis an Ghaeilge a choinneáil beo agus mar sin de. Fáiltím roimh thuismitheoirí ón nGaeltacht agus tuismitheoirí ó taobh amuigh den Ghaeltacht.
Táimid ag iarraidh an scéal a scaipeadh ansin sa phobal go bhfuilmid anseo agus táimid ag súil le tuismitheoirí clárú linn agus gan dabht beidh an-spórt agus spraoi ag bhur bpáistí, gheobhaidh siad bunchloch tábhachtach sa teanga, is é an bronntanas is luachmhaire a d'fhéadfá a thabhairt do do pháiste ná an teanga.